igbo ndị ọma ndị m ji eme ọnụ ana m ekele ụnụ n'ihi na o ruola ụbọchị ọzọ mgbe anyị na ụnụ ji akpa nkata site n'igwe onyonyo obi ụtọ nke ọhaneze MCLTV igwe onyonyo ị na-eji ele ụwa dum n'ime be gị ọ bụ ụzọ dị otu a ka enyi ọma gị n'igwe onyonyo ụdụ agwụ ji na-anabata ụnụ n'ememe anyị nke ụbọchị taa bụ kpọmkwem ahịa eke ma bụrụkwa abalị abụọ nke ime ọnwa asatọ asị m ihe ọma mere onye rute ibe ya aka ee n'aha ndị otu ụnụ asala chi ụmụ abịa asị m ụnụ asala chi ụmụ abịa ee sonyere m dịka anyị lọghachitara ka anyị meta ụnụ mma n'ụbọchị taa dịka nke a bụ ebumnobi anyị na ịnọ n'ebe a n'ụbọchị niile isi ụtụtụ niile ọbụla ee ọ bụ ka anyị wee mee ka ụbọchị wee dịrị gị na mma ka anyị katọ ihe ndị kwesịrị nkatọ kwado ihe ndị kwesịrị nkwado ee nwekwanụrụ ike kwuo okwu otu o kwesịrị maka mmụta na nkụzi nke sitere na ememme a wee na-apụta ma tupu anyị akpọ ya aha bụ ihe anyị ga-eji kpaa nkata n'ime ya ka anyị mee omenala ejirimara ụnụ asala chi ụmụ abịa anyị na-akpọ ya ịtọ ngwugwu ịtọ ngwugwu ọ dị mma sonyere m ka anyị mee nke a Mm. echefula na mgbe ọbụla a kwara ikiri na ọ bụ ịkpọte akọ na uche ndị ichie asị na ọ bụ a kwaa ikiri ndị mmụọ aṅa ntị kebụnụ ịkwa ikiri bụ ụzọ ndị mmụọ ji ndị ichie ji akpọte akọ na uche ndị gbupere ala Igbo ọ dị mma ọnwụ ee ọ dị mma ọ dị mma inye ọkụ latrik maọbụ inye ọkụ eletrik eletrik na obodo anyị inye ọkụ eletrik na obodo anyị inye ọkụ eletrik na obodo anyị ọ dị mma ọ dị mma na ya bụ ọkụ latrik ka anyị na-achọ ileba anya na ya na ụbọchị taa inye ọkụ latrik n'obodo anyị bụ naijiria kachasị na ndị nọ na mpaghara naijiria abịa na ndị nọkwa n'akụkụ ndị ọzọ dịgasị iche iche anyị ga-echeta na gọọmenti etiti rere ọnọdụ inye ọkụ latrik na naijiria nye otu disko ndị akpọrọ otu ndị akpọrọ disko dị iri na otu maọbụ iri iri na otu mana ọ bụrụ ma ọ bụ onye onye ga-ahazi ya nọ n'etiti anyị n'ụbọchị taa iji hụ na enyere ọkụ latrik otu otu dị mma n'obodo anyị taa n'ihi iji hụ na ka ihe dị otu o kwesịrị ka ụmụ amaala were ọkụ latrik were rụọ ọrụ a sịrị na ọ dị mma ka akpọbata ndị mgbakọ aka n'ọkụ ndị nkịtị ndị ga-abịa weghara n'akụkụ otu a inye ọkụ a n'otu akụkụ ọ bụ iwegharacha iwegharacha iweghara otu akụkụ ịhụ na ha weta ha rụọ ọrụ otu kwesịrị onye ọbụla nọ n'obodo a ga-enwe ọkụ ya bụ pinyom pinyom ka anyị na-adị ahụ agakwaghị adị mana ọ dị mkpa ka anyị jụọ sị taa gịnị na-eme taa gịnị na-eme ka anyị nwere onye m chọrọ ịmalite ka m were taa wee malite ya bụ ajụjụ n'ime ụlọ ebe a enwere m maazị Ikeobi Igwe onye isi ndị na maọbụ ode akwụkwọ nke ndị otu ndị landlords maọbụ ndị nwe ụlọ n'Aba bụkwa ndị ji ọkụ wee na-eme ihe maọbụkwanụ ndị nke ọtawike ọ dị ndị bụ ọtawike ndị nke otu ka jikọtara ọtụtụ otu dịgasị iche iche ha bụkwa ndị na-enye nkụzi na-enye mgbazi na-enyekwa ntụziaka nye ndị jikwa ọkụ wee na-eme ihe ana m ekwu okwu banyere maazị ike obi igwe maazị ị saala chi unu asaala chi ụmụ Abịa maazị ndewo dịka nkọwa anyị si wee dị ihe banyere irefe otu akụkụ ndị na-enye ọkụ latrik na-enye otu disko dị iri ka ọ bụ iri na otu dị iri na otu ọ dị mma ama m na ihe kwere mee ya bụ ihe bụ iji wee hụ na enwere ọkụ pinyo pinyo agaghị adịkwa na ihe niile dị otu kwesịrị ka ọ dị ama m na ọ ga-awụ ebumnobi eji wee mee ya bụ ihe mana ajụjụ mbụ ka ọ dị n'ụbọchị taa i chere na azụtara ihe atụrụ n'ahịa n'eziokwu n'eziokwu azụta ihe atụrụ n'ahịa n'ihi ọ wụrụ na e lee anya inye ọkụ n'obodo nke naijiria anyị nọ n'ime ya i lee anya mgbe a na-akpọ ha nepa lekwa anya mgbe a na-akpọ ha PHCN a sị na ọkụ penyo penyo mere nkarị na ọkụ anaghị adịtụ mgbe Obasanjo fụtara na 2005 wee lechaa ihe ndị a anya ya sị na ọ ga-adị mma ime ka ọkụ na-adị n'ihi ọkụ bụ ndụ ọkụ bụ ihe na-enyere obodo ọbụla aka mgbe ọbụla enwere ọkụ na a ga-enwe ọtụtụ mmepe ebe niile na ọ ga-enyekwara ndị mmadụ aka ịrụ ọrụ ịkpa ịkpata ihe a na-eri ma ọ bụ iwe ahụkwa ndị mmadụ n'ọrụ ma ha were ihe gbasara ọkụ a mepee nke ha ya sị na ọ ga-adị mma n'ụzọ nke ahụ wụ ụzọ nke na-enye ọkụ nke anyị na-akpọ distribution na ọ ga-adị mma la e nyere ya n'aka ndị mmadụ ka ọkụ a na-adị n'uju otu o kwesịrị ka ọ ghara ịla adịkwa pịnyụ pịnyụ ya gaa n'ihu were ya nye n'aka ndị mmadụ ihe o nyere n'aka ndị mmadụ wụ naanị ụzọ nke na-enye ọkụ ndị nke na-ewepụta ọkụ ewepụta o nyeghị ya n'aka ndị mmadụ ọ ka wụkwa gọọmenti nwekwa ya ndị nke na-eme ka ọkụ a gaa ebe e si ewega ya nke transmission company o nyeghị ya n'aka ndị mmadụ ọ ka wụkwa ndị gọọmenti nwe ya ndị nke na-azụpụta ya azụpụta nke a na-akpọ National Bulk Purchasing Company o nyeghị ya n'aka ndị mmadụ efu ọ ka wụkwa gọọmenti nwe ya naanị nwa akara nke ha nyere n'aka ndị mmadụ wụ ndị nke na-ewega ọkụ a ka o rute n'aka ndị nke na-eji ya na-eme ihe ma kemgbe ahụ o mere ihe a ihe bịa dịzie njọ karịa otu ọ dị na mbụ ọkụ ọwụ anaghị ahụkwa ahụ ọ wụrụ mgbe nke a na- ndị oji a na-akpọ PHCN gọọmenti ka ji aka ha na-elekọta ọkụ anya a katụ enwe ọkụ mgbe ahụ karịa ugbu a so ihe ahụ a tụrụ n'ahịa azụtaghị ya nsogbu ahụ kazi njọ ugbu a karịarị mgbe ọ dị na mbụ Hmm, ọ dị mma ndewo Eh, eh, eh, ọ- ya bụ dịka i si wee kọwapụta ya anyị hụrụ na ebumnobi ndị gọọmenti dabara adaba ebumnobi ha bụ ịhụ na ihe dị na mma ọ bụdị na agụba adịghị nkọ ka ọ bụ na ọkpa isi amaghị akpa ya bụ ọ bụ na otu ndị e resịrị ya erughị na ntozu ịzụ ya bụ ihe ka ọ bụ na ha amaghị anya ya mere ebumnobi a eji enwetabeghị ya okay anyị ụzọ abụọ ọ wụ na otu ndị a etozughị etozu ịzụ ya ka ọ bụ na ha amaghị anya ya ma e were nke mbụ ọ wụ na otu ndị etozughị etozu ịzụ ọkụ a azịza m ga-asị awụ ee otu ndị a resịrị ọkụ a etozughị etozu ịzụ ya ihe mere ha ji ntozu etozu ịzụ ya awụ na ha ejighị ego ime ihe dị n'ime inye obodo ọkụ ọ bụrụ na e lee anya ọfụma mgbe ha zụrụ ya ị ga-ahụ na ọ wụ mgbe ọchịchị nke Jonathan ị ga-ahụ na ọ la 2013 ka ha zụrụ ọkụ a a privatize ya mgbe ahụ gọọmenti ahụ na-akwazi ka anyị pụọ ka anyị pụọ ndị kwesịrị ịzụ ọkụ emee ya ihe ka m were ihe enyere ndị nke m aka ndị nke ma anya ya ntozuru etozu ịzụ ya ọ wụ ndị nke mere ihe a na-akpọ bidding through ihe a na-akpọ BPE Bureau for Public Enterprises enye ha ọkụ a ka ha zụọ ya ọ wụ na i lee anya na ihe mere na wiki gara aga ị ga-ahụ na Bureau for Public Enterprises ndị ahụ e si n'aka ha ree ọkụ a la privatization na ndị a zụrụ ọkụ a na ha bụ ihe ndị bekee na-akpọ insolvent na ha ejikwaghị ego iji mee ka ele enye ọkụ a ka ọ na-aga n'ihu ọ wụ ya mere m ji sị gị na ha etozughị etozu mgbe ha zụrụ ọkụ a ịzụ ọkụ a n'ihi ọ wụ na ha tozuru etozu ịzụ ọkụ a ha ka iwepụtara ihe ndị na-enye aka ka ele enye ọkụ ihe dị ka transfọma ihe dị ka poolu ihe dị ka ịzụ ọkụ a ma e mepụta ya were enye ya ndị mmadụ gọọmenti na-ewepụta ọkụ ndị nke ele generate generate ndị nke na-ewepụta ọkụ a ebe ọ buru ibu ha eruola ihe a na-akpọ megawats puku asaa nke wụ 7000 megawats ma ndị a e resịrị ọkụ a n'ihi ha etozughị etozu na-azụ ọkụ a ha enweghị ego ha ji azụ ọkụ a ọ wụ ya mere ha ga-atụkata obere ọkụ site na igwe nke ahụ gọọmenti wepụtara inye ndị mmadụ mgbe o ruru mgbe ha ga-ewetara gị ihe a na-akpọ biili la ọnwa agwụ ha enyetụ gị obere tụkị tụ gị ya tụkị mgbe o ruziri mgbe ha ga-abịa ịkọtụ ọkụ gị ha atụkịtụ gị ọzọ ha ebunye gị ihe dị ha mma ma ọ bụrụ na ha tozuru etozu ịzụ ya nwee ego ha ji azụ ya o nweghị onye nọ n'obodo naijiria ma mpaghara ebe ọbụla agaghị na-enwe ọkụ ebe o pekarịrị mpe 20 hours in a day ọ n'ihi ha ejiha ego mere ha anaghị eme ya ọ wụ ha amaghị anya ya dịka ajụjụ nke ọzọ gosi dị ha amaghị anya ya banyere n'ime ya n'ihi ọ wụrụ na e lekwa ha nwa anya today ụbọchị nke taa ị ga-ahụ na ndị e resịrị ihe a na-asị gị na ha na-achọ ahụkwa ireli ya nye ndị ọzọ ma a hụ ndị ga-azụ ya gịnị mere ha ji ekwu ya n'ihi mgbe ha banyere anya ịzụ ihe a ha amaghị ihe banyere ya ha makwana otu o si aga ha enweghị ndị ma manage ya ọfụma ọ ya mere eji enwe problem a na-enwe n'ụbọchị taa iji gosi gị ebe ọ dịtụ obere gị nwanna ahụ ị ga-ahụ na ụmụaka ha na-ewe n'ọrụ ndị nke ha na-edi ka ha gaa gbata ụgwọ ma ndị nke ha na-edi ka ha gaa mezi ọkụ na ihe ndị ọzọ o nweghị ọzụzụ ha na-enyetụ ha ọ wụ ndị aja ọsọrọ ahụhụ ha ọsọ ha chọrọ iwe n'ọrụ ha ga-ewe ha taa ha ma ihe iwu gbasara ọkụ nkwuru ha ma ihe gbasara ọkụ nkwuru naanị asụsụ ha na-anụ disconnect him ha makwana na e nwere ihe ndị a na-agabiga before a ga-ewefu akara ọkụ na-enye mmadụ ọkụ ị hụ na ha anaghị eme ihe ndị ahụ n'ihi ha na onwe ha amakwu ihe e were ha n'ọrụ ime and n'ihi ndị nwe ọrụ enwe amaghị ihe ha banyere n'ime ya ndị ha kpọrọ akpọ olee otu ha ga-esikwa nkụziere ha ihe onye wu ọgbaaghara nke ndụ na ngalaba nke na-enye ọkụ n'obodo naijiria n'ụbọchị taa and o wele nnukwu ihe ọghọm ahịa nye gọọmenti that gọọmenti na onwe ha na-asị gịnị ka anyị ga-eme olee ebe anyị ga-esi ebe a gaa n'ihi ọkụ so na ihe onye na-achị obodo a wụ onye isi ala muhammadu buhari nkwere na nkwa mgbe ọ na-eme campaign na ọ bụrụ na enye ya ntụziaka nye ya tụnyere ya na ọ bụrụ na ọ bata na ọ ga-eme ka ọkụ dị onye ọlọ na-enwe ọkụ na onye ọlọ ga na-enwe ọkụ but kemgbe ọ batara na na 2015 ọkụ enyeweghị ihe a wele ihe gọọmenti ndị a leba anya sị ọ bụrụ na anyị elebaghị anya na ihe ndị ọsịsọ ọ ga-eme ndị mmadụ agaghị etinyekwara anyị vote echi ọzọ n'ihi anyị emezughị ihe ahụ anyị kwuru banyere ọkụ ọ dị mma ka m mee ngwa ngwa n'ihi na ọ dị ụzọ ajụjụ abụọ pụtara na mgbe ị nọ na-ekwu okwu mana ka m were na nke ikpeazụ anyị na-alaghachikwa na nke mbụ eh, ya bụrụ na mmadụ eh, ka m jikọna mmadụ ọ pụrụ ịkpọpụ ha niile ị sịrị na ndị a ka e were n'ọrụ na e were ha n'ọrụ n'ọnọdụ na-abụ ndị chọrọ ọrụ eh, na mgbe e were ha n'ọrụ na ọ dịghị ọzụzụ nke e nyetụrụ ha ka ha mara iwu jikọtara ya bụ ọrụ e were ha n'iji maa atụ bụ naanị asụsụ ha na-anụ bụ dọbie gbubipụ igwe ọkụ ya ụdọ ọkụ ya ka ọ ghara inwe ọkụ ruo mgbe ọ ga-akwụ ụgwọ ya ọ dị mma m sị ebe ọ bụ na ọ dị iwu jikọtara ji tupu egbubipụ ụdọ ọkụ mmadụ nke ndị a na-amaghị ma na-arụ ya dịka ndị isi onye egbubiri ụdọ ọkụ ya o nwere ikikere ịkpọrọ ha kpọpụ ha n'ụlọ ikpe o nwere ikikere la ihe nke njikọtara ihe na-enye ọkụ mgbe Obasanjo mwefụtara ihe mnwogha ma ọ bụ ihe mgbanwe ndị n'ọkụ na 2005 o nwere ikike e nyere ndị nle e le-enye ọkụ a nke a na-akpọ consumers ha nwere mgbe la- mgbe nke mbụ na ihe gbasara ọkụ for the first time e nwere ihe a na-akpọ ugwu nke nruoro ndị a na-enye ọkụ a ha nwere ugwu nke nruoro ha and e wepụtara ugwu ahụ dee ya ọfụma na tufu ndị ọbụla na-enye ọkụ iri na otu otu ha dị ugbu a n'ihi e dizọvụle ihe nlekọta bọọdụ nke ndị Ibadan electricity ọ ka wụ 10 ka ọ dị because I consume the bọọdụ before ha ọbịa dọbi igwe ọkụ gị na i ji ha ụgwọ ma ọ wụ la ihe ọbụla iwu kwuru sị na ha ga-enye gị agwa gị inye gị ọnwa atọ na odide ide ya na ihe nye gị la ọ bụrụ na ọnwa atọ agaa ọ bụrụ na ị kwụghị ụgwọ i ji na ha ga-abịa gbubi igwe ọkụ gị ma ọrụ ihe ha na-eme taa ọ wụ ihe a na-eme ihe ha na-eme wụ mgbe ọbụla ọ dị ha mma mgbe ọbụla ọ masịrị ha ha obulie ihe e ji ebubi igwe ọkụ bịa bubi igwe ọkụ gị na i ji ha ụgwọ i ji ha ụgwọ eziokwu otu ha si enye biili ha ebe ndị mmadụ nọ iwu ahụ kwadoro sị ọ bụrụ na e nye gị ihe ị mụtahụ la ọkụ gị elee anya sị amụtaghị m ihe a ihe e nye m awụhụ ihe m mụtara la i nwere ikike niile e nyere gị ime ka ndị a na-enye ọkụ a mara na ị mụtaghị ihe a and ị gaghị akwụ ụgwọ a kedu eh, eweliwe eh, kedu otu ị pụrụ isi mee nke a otu ị pụrụ isi mee ya na mbido ọ wụ ndị a na-enye ọkụ ọfịs ha ebe dị gị nso ị ga-edegara ha akwụkwọ wepụta ihe a niile ha nyere gị nke ha sị ihe ị mụtara ị gwa ha la ị mụtaghị ihe a lee ihe gị nwa nchere na ị mụtara and iwu ahụ sị mgbe ị degara ha akwụkwọ ahụ na ị mụtaghị ihe a ha nwere abalị iri na ise iji leba okwu gị anya ma ị mụtara ya ma ị mụtaghị ya n'ihi o nwere ụkpụrụ e gosiri e ji enye biil a a na-enye ndị mmadụ mgbe nke a ga-abịa leba anya sị ndị a nyere gị puku puku ihe dị otu a pụọ ị mụtara na ya ọ bụrụ na ha akọwaraghị ya n'abalị iri na ise iwu ahụ sị e nwere ndị nke na-elekọta ihe banyere ọkụ a la-akpọ NERC National Electric Regulatory Commission ha nwere forum ọwụle ha mere ndewere n'obodo ọwụle isi obodo ọwụle na Naịjirịa nke ndị Abia steeti nọ na nọmba 80 Aba Road Ụmụahịa na ị ga-edegara ha akwụkwọ sị ka ha kpọọ ndị a na-enye ọkụ kpọ gị nwa ka ha bịa kọwaara gị ebe ha si nweta ihe a ha nyere gị mgbe ahụ ị na-aga ụkpụrụ niile ihe ahụ ị kwetara ị mụtara la ọkụ nke gị nwa nkwetara mgbe ọ dị ihe ihe iwu ahụ sị gị na-akwụ nke ahụ na-aga hapụ puku nde naira dum ha na-enye gị tutu ndị ahụ na-enye iwu ahụ ekpebie sị leenụ otu ihe kwesịrị ịdị ọtụtụ ndị mkpọpụrụ ha ebe ahụ ndị na-enye iwu asị na ha anaghị enye gị biil a dịka iwu si kwado kama ha na-enye gị ya dịka mmasị nke obi ha si wee mee gịnị were dị ọ dị mma ndewo igbo ndị ọma ya bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị malitara ikiri anyị anyị ka na-echeta gị n'ọ ka bụ na salachi ụmụabịa taa bụ kpọmkwem abalị abụọ nke ọnwa asatọ ma bụrụkwa ahịa eke ka anyị na-eleba anya n'ihe banyere inye ọkụ n'obodo naijiria n'etiti ndị zụghara ọnọdụ dị ụta mpaghara inye ọkụ a site n'aka gọọmenti etiti eh, anyị na-ajụ anyị ajụ sị eh, gịnị ọ bụ na agụba adịghị nkọ ka ọ bụ na ọkpa isi amaghị akpa mere anyị adịghị enwetacha ihe anyị tụrụ anya n'aka ha eh, dịka maazị Ike Opi Igwe si wee na-enye nkọwasị anyị nọ na-erite uru n'ime maazị ndewo ị kwuru na na e kwuru na ndị a emeghị na eh, ntụ enweghị ntụ eh, eh, na o- ọ dị mma ka m nweta ihe kpọmkwem m na-achọ ịkọwa. na mgbe ị nọ na-ekwu okwu dịka m gwara gị na i kwupụtara ụzọ ajụjụ abụọ n'otu okwu i kwupụtara bụ na e kwuru na ndị a enweghị ntozu ndị beri o nwe ndị otu ndị kpọpụtara na ndị a ekwuola na ndị a enwezighị ntozu eh, n'ihi i- dị ije ozi a iji mee ka ihe ndị a ihe dị mma gịnị o nwe alo ndị a kwuru okwu a tụ- tụpụtara tupu anyị abata n'okwu nke ha nwa n'onwe ha ji ọnụ ha kwupụta dị ka i kwuru yes ndị a ihe ndị nkwuru na ndị etozuzigha oke n'ijide ụkpụrụ e ji enye ọkụ wụ ndị e si n'aka ha gọọmenti si la aka resịkwa ndị ọkụ a ihe a wụ ngalaba nke gọọmenti a na-akpọ Bureau for Public Enterprises i lee anya mgbe onye isi ha na-ekwu okwu n'izu ụka gara aga o mere ka o doo anya ọfụma sị na ndị a etozughị oke ijide ihe banyere ọkụ a la ọ bụrụ la ha jide ya ma ọ nweghị ihe mgbanwe e nwere n'ime ya la obodo anyị nke nwụ naijiria agaghị na-enweta ọkụ nke ahụ wụ otu n'ime ya ọ bụrụ na ị gere ntị ọfụma n'izu ụka abụọ gara aga ị ga-ahụ ka onye nke ndụmọdụ n'aka onye isi ala nwefutere na-ahụ ihe banyere ọkụ nwụ fashola ngwara ndị a e resịrị ọkụ a na-enye ya nke a na-akpọ discos la ọ wụrụ na ha anaghị eme otu e si kwuo ọ bụrụ na ha agaghị enwe mgbanwe n'ime ha ọ bụrụ na ha agaghị eme ka ọkụ a na-adị ọ bụrụ na ha agaghị na-eme ka ndị ekwesịrị inye ọkụ a na-enye ha ọkụ n'ihi na mmụ ewetabeghị ihe ji a la-akpọ infrastructure ma ọ wụ pole ma ọ wụ transformer ma ọ bụ ihe eji enye ọkụ a na ha enwebeghị ihe mmụ ntiri na ahụ kemgbe e nyere mmụ ọkụ a na mmụ kwakọra ngwongwo ma o mee gịnị wee laa so ọ bụrụ na onye isi la-ahụ ihe gbasara ọkụ n'obodo anyị naijiria niile nke onye isi ala wefutere kwuru okwu dị otu a nke eziri gị la enwere ezigbo nsogbu la ụkpụrụ eji enye ọkụ n'obodo a and ọ bụrụ na nke ngalaba nke gọọmenti ọzọ a la-akpọ Bureau for Public Enterprises pụtakwara na izu ụka gara aga were sị na ndị etozughị oke ha etozuzighị oke ijide ụkpụrụ eji enye ọkụ were tie mkpu a n'ụwa niile were nụ olu ya nke eziri gị na enwere ezigbo nsogbu n'ụkpụrụ usoro eji enye ọkụ a ọ dị mma ndewo igbo ndị ọma n'oge dịka nke a anyị ga-agacha ezumike anyị na-alọghachita nọ n'ebe ị nọ anyị na-abịa

igbo ndị ọma ndị anyị ji eme ọnụ anyị na-ekele unu n'ihi na anyị maara na unu ka nọ n'oche unu chebiri nlọghachite anyị mana ọ bụkwarụ na ọ ga-abụ ugbu a ka i tinyere igwe onyonyo gị anyị na-echetara gị na ọ ka bụ nsalachi ụmụ abịa taa bụ ahịa eke ma bụrụkwa abalị abụọ n'ime ọnwa asatọ nke enyi ọma gị n'igwe onyonyo ụdụ agwụ nọkwa n'isi ụgbọ a na nsalachi ụmụ abịa n'ụbọchị taa ọ ka bụ mụ na maazị ike obi igwe na-atụgharị uche n'isiokwu banyere inye ọkụ latrik n'obodo naijiria nke mụ na gị abụa nọ n'ime ya asịrị m ee n'oge dịka nke a anyị ga-agbape igwe nzirịta ozi anyị ka ị bụrụ akụkụ ememme a amaara m na ọ sụwala ọtụtụ ndị n'obi na ọtụtụ ndị enweela mmasị itinye ọnụ na ya bụ isiokwu ugbu a anyị ga-achọ ka itinye ọnụ ma cheta na ọ bụ ememme asụsụ igbo na-ekele gị na ihe niile ga-abụ asụsụ igbo ọzọkwa na ị ga-agbadata ụda igwe onyonyo gị mgbe ọbụla ị ga-anụ olee onye nọ n'ụzọ m gaa ka ọ bụrụ naanị n'ekwentị ka anyị ga-esi wee kpaa nkata achọkwala ka ị nụ ihe ị na-ekwu n'igwe onyonyo n'ihi na n'ime nke a ọ gaghị adaba adaba ọzọ ee were okwu na-abụghị okwu mkpasu iwe were tinye ọnụ na isi okwu a ka ọ dịrị gị na mma dị ka ị na-etinye jụọ ka anyị jụkene gị ajụjụ ndị a ee ị ka nwere ojuju afọ na ebe otu esi enye ọkụ ugbu a dị gịnị ka ị chere na ọ bụ ihe kpatara ee, ọkụ pịnyụm pịnyụm na inye ee, iweta ụgwọ nke karịrị eh, ihe anyị mụrụ n'ọkụ eh, gịnị ka gịnị bụ ihe i che na ọ bụ ihe a pụrụ ime ka ọnọdụ wee dịkwa otu o kwesịrị ka ọ dị ngwa lee anya n'ihu igwe onyonyo gị ugbu a ị ga-ahụ akara ekwentị a were ya bụ akara ekwentị were kpọọ anyị ma gaa n'ihu tinye ọnụ n'isiokwu a ndewo ọ dị mma maazị ndewo Eh, tupu anyị abata na eh, ajụjụ nke ọzọ Eh, ka anyị nwere ike lebatụ anya na nwantịntị oge ụkpụrụ eh, inye ọkụ a n'ihi na amaara m na e nwere nkwekọrịta eh, e nwere tupu enyewa ọ- eh, tupu enyefee ndị a Eh, ndị otu a eh, ọ bụ ihe o ji dị mkpa na anyị gaara enweta otu onye ha ma mbọ niile ka gbara iji mee otu a eh, adabaghị Eh, i che na ha na-eso na ụkpụrụ nkwekọrịta e nwere tupu enyeghachi ha na enye ha ọnọdụ a i che na ha na-agbaso ụkpụrụ nkwekọrịta ha na gọọmenti ruo ugbu a mana tupu gị asaa nwee ndidi ọ dị onye nọ n'ụzọ ka anyị gbaa aka ahịa hello ị saala chi ee ndewo ya dịrị gị na mma gwatụ anyị aha gị na ebe i si na-akpọ anyị Aha m bụ Bishop Dawda. ọ dị mma ebee ka i si na-akpọ Esi m n'Aba n'Ọtọ. ọ dị mma ndewo gaa n'ihu

ọ dị mma ndewo ndewo Eh, ọ bụ- eh, ndewo ọ bụ ihe anyị kwe nọrọ ebe a ọ dị mma eh, eh, ka eh, ka okwu o kwuru ugbu a ga-edubazi anyị na ọ- ọ bụkwa- leba leba ya anya ka anyị Ee, onye ya mere ekwu that ndị a nyere ka ha na-enye ọkụ a gọọmenti nresịrị ọkụ a ka ha na-enye ndị mmadụ ha anaghị eme ihe e kwuru ma ọ wụ agreement ha sainịrị wee were ihe anyị ndị a la-enye ọkụ a ka m kwuo ofu ihe a mgbe a na-enyefe ha ọkụ a la November 2013 a sị that onye ọbụla ị chọrọ itiri ọkụ ọhụrụ l'ụlọ onye ahụ ị ga-enye ya ihe a na-akpọ prepaid meter ihe e ji elekọta ọkụ ole onye ahụ mụtara ma o nwe otu ha si eme ya taa o nwe otu ha si eme ya taa hmm. n'ihi ha ma na ha nye ya ha ga na-egwutekwa wayo ebe o buru ibu otu ha si egwute ya hmm. ọ dị mma nwee ndidi anyị werela aka mbụ anyị ọ dị olu nwe onye ọzọ ga-ewebata ọnụ hello ị saala chi ị saala chi ndewo gwatụ anyị aha gị na ebe i si na-akpọ anyị ee ndewo gwatụ anyị aha gị na ebe i si na-akpọ anyị

ihe wụ ntụziaka enyere ha ha nwa binye aka l'akwụkwọ na ha ga-eme ya kemgbe ọnwa iri na otu nke 2013 i lee anya iwu ahụ kwuru sị akpọrọ iwu ahụ electric power sector reform act 2005 na before unu onye tinyere mmadụ ọkụ na unu kwesịrị inye ya ihe eji enye ntụziaka ọkụ ọ la-amụta nke a la-akpọ prepaid meter but ha anaghị eme ya nke abụọ wụ iwu ahụ kwuru dee ya ọfụma ndị a enyere ihe a bie aka na ya na ha ga-eme ya wụ la ọ wụrụ na onye le-enwe ọkụ enwe chọọ inwe ọkụ ọzọ ngalaba ọkụ ọzọ n'ụlọ ya ọwụ onye ahụ kwesịrị idere ha akwụkwọ sị bịa tiri m ngalaba ọkụ ọzọ ebe m bi achọrọ m ya ugbu a ọwụrụ ihe a na-eme ọwụrụ ihe a na-eme ị ga-ahụ na ọtụtụ ụlọ ha nyere ọkụ wụ floor by floor ihe ha na oju ha were aka ha gbuwa ya ụzọ atọ werezie bill na-ekponye ndị ahụ ihe ndị dị ha mma hmm. ọwụghị ihe iwu kwuru ọwụghị ihe iwu kwuru ndị nke nwere meter enwe nwetụ ndidi hello isalachi ndewo isalachi gwatụ anyị aha gị na ebe i si na-akpọ

ọ dị mma ndewo ndewo ikwuola ikwuola ya anyị aghọtala ihe i kwuru ka anyị leba ya anya Eh, i kwetara n'ihe o kwuru yes ihe o kwuru ihe nọ na ya enweghị ihe gosiri na enwere ihe dị mkpa gọọmenti iwere ọkụ a resị ndị mmadụ ọkụ wụ ndụ n'obodo ọwụla ọkụ wụ ihe na-enyere obodo aka imepe emepe ọkụ wụ ugwu nke nruoro onye ọwụla nọ n'obodo ọ wụ ugwu nruoro ya so mgbe ị were ugwu nruoro ndị na-achị were resị ofu onye ya dị n'aka ofu onye olee otu i chere ha ga-esi la-elekọta ndị ahụ anya hmm. so ndị na-achị anyị wụ gọọmenti enweghị ihe ha gosiri anyị wụ ihe dị mkpa ma ọ bụ ihe dị mma e kwesịrị irite iji ọkụ a resị ndị a naanị ihe ha mere wụ ha nyere ndị ha chere le-eruwere ha isi aka hello isalachi onye nọ n'ụzọ m hello ah, ndewo isalachi ọ dị mma ebee ka i si na-akpọ ọ dị mma ndewo gaa n'ihu ọ nwere ajụjụ m chọrọ ikpere obodo n'iwe ọ dị mma na igwe eji enye ọkụ nke a na-akpọ transformer mebie asị ndị bi ebe ahụ ka ha tụọ ego ka e were mezie ya ndewo ndewo ngwa bubie anyị ga- anyị ga-asa ee o so na ihe anyị na-ekwu ugwu nke ruoro mmadụ wụ right onye na-ebighị ụzọ ọkụ a e dere ya ede la ihe ndị anyị resịrị ọkụ a ha binye aka na ihe ole gbasara transfọma ngwa igwe eji enye ọkụ la ọ wụ ha nwa ga-azụ ya na o mebie la ọ wụ ha nwa ga-emezikwa ya but ha anaghị eme ihe ndị a ha kwuru ihe a na-eme ọtụtụ mgbe wụ ọ bụrụ na igwe eji eme ọ- enye ọkụ ahụ transfọma mebie ma ọ ga-ejekwuru ndị nọ ebe ahụ maa ụtụ ego but anyị ewerele ọtụtụ mgbe jekwuru ndị nke na-enye ọkụ n'akụkụ ndaraba ọwụwa anyanwụ nke East a nke wụ EEDC were okwu a chebe ha n'ihu ha sị mgbe ọbụla a hụrụ ndị na-ana ndị mmadụ ego ọzọ iji mezie ihe banyere ọkụ na anyị mee ka ha mara na ndị dị otu ahụ nara ego ahụ ga-aba na nsogbu ọ wụ na transfọma gị mebie ebe ọbụla ị nọ ebele iche iche degara ngalaba ndị a na-enye ọkụ akwụkwọ either na Calabar Street ma ị nọ na district nke ha ma ọ na Ikot Ekpene Road sị ha na transfọma emebiela ha bịa mee gịnị ha bịa mezie ya ọ bụrụ na ị degara ha akwụkwọ a mee were ihe ọbụla ị ga-eme ịhụ na ha were akara aka ha nke wụ stamp kụọ na nke gị nwa ji ala mfụta la ha nabatara mkpesa ahụ i mere gịnị i wegara ọ bụrụ na unu nọọ ụbọchị iri na ise ọ bụrụ na o nwehị ihe ha mere dekọta ihe ọzọ gaa nye NERC forum nke nọ n'ụmụahịa sị ha kpọọ ndị a ka ha bịa kọwara unu ihe ha agaghị eji meziere unu ọkụ a ị ga-ahụ na ọ ga-adị gị ka ọ wụ la nrọ ka ọ wụ la ihe a ha ga-agba ọsọ bịa mezie ọkụ ahụ so ịtụ ego esoro la nkwa ha kwere ha ga na-eme ọ bụ onye jọgburu onwe ya na njọ ọ dị mma ndewo maazị eh, ike Eh, eh, alo onye nọ n'ụzọ anyị alo alo onye nọ n'ụzọ anyị ọ dị mma ọ dị mma ndewo gwatụ anyị aha gị na ebe i si na-akpọ esi na bụrụ ndị aha gị ọ dị mma onye ka adịghị na njikere ọ dị mma eh, na nso nso a eh, n'ọnọdụ nzaghachi ihe onye minista na-ahụ maka eh, onye ndụmọdụ onye minista n'ọnọdụ a kwuru maka ha n'ọnọdụ na ndị a adịzighị na njikere ndị otu a sịrị na ọ bụrụ na a ga-enyeghachi ha ego dị otu nde na ụma dọla nke ha ji were zụọ na ha dị na njikere iwezuga onwe ha na ọnọdụ inye achịkwa naijiria ihe nyere n'aka ha ma tupu mgbe ahụ chere nwee ndidi ka m lee alọ ịsalachi ịsalachi ya alọ ịsalachi ndewo ngwata anya adịm ebee ka i si na-akpọ na ngwa gaa n'ihu

ajụjụ m wụ ihe ndị ahụ ha na-eme o ziri ezi ọ Ọ dị mma, ọ dị bụkwa mma. na agrimenti ọ dị mma ndewo ndewo ee ebe onye a na-ekwu dị ezigbo mkpa n'ihi nke ị na-ekwu na ugbu a ị gaghị atadị ndị a la-enye ọkụ ụta onwe gị ka ị kwesịrị ịta ụta a. n'ihi anyị ekwuola ọtụtụ mgbe la ihe ndị anyị na-ekwu na ọ bụ nyededa iwu i nyere gị sị na ị gaghị akwụ ụgwọ ahụ iwu ahụ nyere gị the power but n'ihi o nwebe mgbe ị dere ha akwụkwọ sị ọkụ anyị ahụ na-eme pinyo pinyo ile ewetara m bill a e si ebee eweta bill a agaghị m akwụ ya iwu sị ngwa ngwa i mere ya EEDC ma ọ bụ disko ọwụla ndị a na-enye ọkụ ha enweghị mmanya ọwụla ịsị gị na ị ga-akwụrịrị ụgwọ ahụ mgbe ọla ị gwara ha lekwa ihe iwu kwuru si mgbe m amụta ihe a na ekwesịrị m ịsị na amụta m ya ihe ahụ m kwere la m mụtara na ọwụ ihe m ga na-akwụ ị na-akwụ ihe ahụ tutu ekpebie ya olee otu esi na-enye ọkụ a gịnị mere ọkụ a ji adị elu ebe a ka m chọrọ imesa aka before nka ihe ndị a kwuwe ọ bụrụ iwu nke mmere ọkụ abịa mgbe ọ na-abịa iresi ya ndị a na-enye ọkụ enwere otu ihe akwụkwọ ewepụtara ndị a na-enye ọkụ mbinyekwara aka nke a na-akpọ estimate bill NEC methodology for estimate bill 2012 gịnị ka iwu a kwuru onye a chọrọla ime estimate ọ dị otu esi enye ya iwu a kwuru sị na ọwụrụ na ndị a na-enye ọkụ zụta ọkụ a from ihe a na-akpọ national grid ọkụ a dị 100 percent mgbe ha zụtara ya o nwe ihe ewepụrụ ya na ngwa ngwa ọ na-abata na feeder ahụ ha si enye ya na ọkụ a ezukwaghị ezu ọzọ la e nweela ihe nke mfụrụ la ọkụ a and bekee kpọrọ ya la ọ wụ ihe a na-akpọ 10% technical loss o zukwaghị ezu inye gị ọzọ iwu ahụ kwuo sị ọ bụrụ na mgbe ha sizi la feeder ahụ bịa inye ya ndị mmadụ na transformer la o nwe ndị nke nwere ihe eji measure ihe eji enye ọkụ a la-akpọ meter o nwe ndị nke ha na-enye otu ndị ha mma nke a la-akpọ estimate o nwe ndị nke ndọọrọ ọkụ even otu iwu na-akwadoghị a na-akpọ illegal connection iwu sị n'ihi ihe ndị a mere ndị nke nwere ọkụ otu iwu akwadoghị na enwere ihe ọzọ mpụrụ la ọkụ ahụ nke wụ 18% another commercial loss ọ bụrụ na iwefu itinye iri na iri na asatọ ị ga-ahụ na o nyere anyị 28 ọ wụ ohu na iri abụọ na asatọ a sị na a ga-ewepụ ya totally from bill e la-enye ndị mmadụ ndị a la-enye ọkụ ga-ebukọrọ ọghọm ahịa l'onwe ha jide ya n'ihi ọ ha ịta ụta dịrị ha ihe ha ga-eji la-enye ọkụ awụzi ihe a na-akpọ iri asaa na abụọ ọ wụ 72 wụ ihe fọrọ afọ ọ bụrụ na ha bịazi wepụ ndị ahụ nwere mita ihe ha mụtara then ha bịazi were nke fọrọ kee ndị na-enye ọkụ ọ bụrụ na ha soro ụkpụrụ aka gọọmenti nyere o nweghị onye na-amụ ọkụ na aba ga-amụtanwu 2000 naira a month but gịnị ka ndị a na-eme ha na-agbakọ ihe ndị aja wepụta ya otu ahụ ọ dị na 100% ahụ even tinyekwuo ya ihe n'elu were fugara ndị mmadụ ọ ya ihe ndị mmadụ ji a complain na ụgwọ e na-enye ha ebuka ibu and iwu ya sị na ntụziaka a wụ before tupu enyewe gị ihe ọ wụ a sị na ị mụtara a ga-eleba anya ihe ndị dị n'ụlọ gị na-eri ọkụ a ọ fridge ka ị nwere ọ fan ka ị nwere ọ wụ electric cooker ka ị nwere ihe ndị a na-enye ha ihe ha mụtara unit by unit l'ụlọ eleba anya ihe ndị dị ebe ahụ eleba anya ụdị ọkụ ị nwere ebe ahụ l'ọnwa ahụ ọkụ ọ nọrọ one- o- ofu ụbọchị ọ nọrọ ụbọchị abụọ olee otu ọ nọrọ before ewere wepụta ihe a na-enye gị but otu ọ dị na aba n'ile anya o nwebeghị ụbọchị ndị a na-enye ọkụ bịara ụlọ gị ịmara ihe dị n'ụlọ gị and ha achọghịkwanụ ịma ya ọ bụ ha nọrọ n'ọfịs ha ha ọde ihe ole dị ha mma na ha ga-enye gị ọ ya mere otu iwu ahụ ji wee sị na mgbe ha nyere gị ya na gị nwa na-amụ ahụ ọkụ ahụ ma ma ọkụ ahụ ọ bịara ma ọkụ ahụ abịaghị ma ọkụ ahụ ọ dị ma ọkụ ahụ adịghị la ị nwere ugwu nke nwere ga-asị agaghị m akwụ ụgwọ a abala ha ọgụ alụsịla ha ọgụ esesịla ha okwu just were ihe degara ha akwụkwọ la ịmụta ihe ha ọkụọ ya stamp ị gaghị akwụ ụgwọ ahụ until ekpecha ya chọpụta ihe ị kwesịrị ime gịnị ịkwụ ọ bụ ihe ndị a mere ihe ndị a ji adị elu n'ihi ndị a anaghị eji ntụziaka e nyere ha na-enye ndị mmadụ ihe a na-akpọ bill ndewo ndewo eh, ọha na eze unu nụrụ ka ya bụ okwu si wee na-aga eh, ma cheta na ọ ka bụ na asala chi ụmụ abịa n'igwe onyonyo obi ụtọ nke ọha na eze mee chile mcl tv ụwa dum n'ime mgbe gị ọ ka bụ maazị ike obi igwe na-akpa nkata banyere inye ọkụ latrik na obodo anyị naijiria ọ dị mma o nwere ajụjụ nke a jụrụ banyere okwu ha kwuru ee, na dịka a ga-asị na ha ekpebiela ọ bụrụ na asị ha wee- ma ọ bụrụ na a ga-enyeghachi ha ego na ha ga ọ wụ na e lee anya ebe mgbe eh, yes ọ wụ ndị na-elekọta ọkụ ndị a e nyere na-enye ọkụ a ha nwere association a na-akpọ ANED association of distribution companies ha bịara ịsa onye ndụmọdụ onye na-elekọta ọkụ president mere appoint onyeisi ala mere appoint okwu o kwuru na ọ bụrụ na e nyeghachi ha ego ha ji zụọ ọkụ a na ha ga-ewepụ aka ha entirely ma okwu a na ha o si n'obi ha kwuo ya ọ ga-ezi gị na ha esighị n'obi ha kwuo ya n'ihi mgbe a na-eresị ha ọkụ a ha gara n'ụkpụrụ nke Bureau for Public Enterprises ndị nke ma otu e si ere ọkụ a na otu e si azụ ya were gaa tie ihe a na-akpọ tender ọ bụrụ na ha abịara ugbu a chọpụta na ha chọrọ ịrachi ihe azụ ihe a ga-eme wụ ha ga ebe ahụ gaa dega akwụkwọ a publish e wepụta akwụkwọ a ebe onye ọbụla ga-ahụ ya anya na ndị a chọrọ ịrachi ọkụ azụ na ha asị na o nweghị uru ha na-eritekwa na ya ọ gaghị abụghị abụ ya ngwa ngwa gbagwoju gị ala ha mee ya naanị otu izu ụka ezuelere ndị mmadụ ewu ga ebe ahụ sị m ga-akwụghachi gị ụgwọ azụ ka m were ihe a but ha just kwupụta ya ọnụ ha agaghị to Bureau of Public Enterprises nwụ ndị resịrị ha ọkụ eresị nwụkwa ndị rere ọkụ a ọ kwa Bureau of Public Enterprises ọ ha ga-ewere ọkụ a reghachi azụ ha agaghị erenwu ya n'onwe ha n'ihi ha agabeghị ebe ahụ gaa tie akwụkwọ ihe ha na-ekwu esighị ha n'obi pụta ego ahụ a na-anata ebe ahụ ka dị ha oke mkpa lee ihe gọọmenti na-asị na ndị a na-enye ọkụ mere ha sị one ego ha na-anata ndị mmadụ nwụ mụ na gị sị na ha mụrụ ọkụ a na ha anaghị akwụghachita ya azụ na gọọmenti otu o kwesịrị n'ihi ego ndị a na-anata awụghị ego ndị a na-enye ọkụ ọ wụghị ha nwe ego ahụ ọ wụ na i lee anya e nwere ụkpụrụ atọ ma ọ wụ anọ ebe e si enye ọkụ a n'ihi oge anyị e nwere ofu ụkpụrụ nke a na-akpọ Generation Company of Nigeria ndị na-ewepụta ọkụ ewepụta wee baa nke ego a na-awụnye ego ọ wụ na ha wepụta ọkụ a ha were ya pọmpụọla gas na-ebupụta ọkụ a e nweahụrụ ugoro usoro ọzọ nke nwụ Transmission Company of Nigeria ndị na-transmit ọkụ a transmit before bịawara inye ya hmm. e nweahụrụ ụkpụrụ ọzọ nke a na-akpọ NBTE a na-akpọ National Bulk Purchasing Company of Nigeria ọ wụ ndị a ka gọọmenti nyere ego ha ndị a nleji areti a nyere ya hụ were ego gọọmenti mụrụgụ nwe gaa zụpụta ọkụ azụpụta wee resi ndị a na-enye ọkụ a adị ndị a na-enye ọkụ a anaghị enye ha ego ha na-azụ ya na kredit ọ ya mere i lee anya mgbe national bulk purchasing company na-enye ihe gbasara ntụziaka ha n'ọnwa atọ gara aga ha sị na ndị a na-enye ọkụ a ji hụ ụgwọ ruru 100 bilion naira n'ihi a na-eresi ha ọkụ a kredit ha ọ na-ahụrụ mụrụ gị ego ego ha nara mụrụ gụ ha agaghị akwụghachi ya ebe ahụ ka e nwekwee ike wepụta ọkụ ọzọ ị hụla ebe nsogbu ahụ niile nsi na-abịa ya mere gọọmenti eji sị ha mba even ego a la-anata ndị mmadụ ka e nwee ụkpụrụ nke anyị na-akpọ centralization ebe a ga na-akwụba ya ndị a wụ ndị e nyere ọkụ asị na ha ekweghị ndị ahụ ha ji aka ha ga na-anata ego a ị nata ego a kwụghachi ya ime ego ọla ala anaghị even na aba anyị na a na-anataru 3 bilion 4 bilion in a month ị kwụghachi ya eresi gị ọkụ ọ dụghị onye nọ na aba agaghị na-enwe ọkụ more than 23 hours in a day ọ dị mma eh, dịka oge na-agụ eh, kwarapụ kwarapụ kedu ihe i chere na ihe a pụrụ ime iji hụ na ọkụ dị otu o kwesịrị n'obodo anyị bụ naijiria n'etiti mgbakọ aka n'ọkụ a yes ihe m che na a ga-eme gọọmenti etetewela ụra n'ihi ndị a na-esettle ha before ịmụtụ ihe naijiria si aga anata ego ọ wụrụ ụlọ ọrụ nerc ndị oche nwere regulator chọọ ikwu ewegatụrụ ndị isi ha obere ego sị ha mechie ọnụ ọ wụ na i lee anya ị ga-ahụ na ndị iwu na-eme iwu nke isi obodo anyị ewepụtala ya na ha emeela iwu ugbu a na ihe gbasara ihe a la-asị onye amụtara ihe amụtara ihe la enweghị mita e ji mejọọ ya na ha chọrọ imezi ya ka ọ wụrụ criminal offense that any disko mere ya onye ole mere ka o nwee ike gaa mkpọrọ otu a gọọmenti etetela ụra ihe gọọmenti ga-eme awụ gwụchakwa ịzụghara ọkụ a la aka ha were aka ha manejiwe ọkụ a n'ihi ha ahụla na ndị nke ha nyere inye ọkụ a ha adịghị njikere ha enweghị ego a gwa gị ego ole gọọmenti nla pọmpụ ahụ n'aka ndị a ka e nwee ọkụ a gị wee dụ ahụ ọ gbagwoju gị anya akọwala m ya that ndị na-azụpụta ọkụ azụpụta from generation ihe a na-akpọ national bulk purchasing company This company dị 100% incorporated by the federal government. Ọ ga-agwa the same federal government ego mụ la gị kwụtara la taasị ka e na-enyekwa ha ewere zụpụta ọkụ a na kredit ha zụpụta ọkụ a otu ahụ ndị a na-enye ọkụ wụ diskos ọ gaa la aka ha ga-azụrụ ọkụ a la-akwụghị ha ụgwọ ha bịa ha nata mụ la gị ego kama ịkwụghachi ya azụ ma osizie that money olee otu a ga-esikwa resị ha ọkụ ọzọ so ihe gọọmenti ga-eme wụ thank god gọọmenti guzoro three weeks ago dissolve bọọdụ nke ndị Ibadan Electricity Distribution Company one of the discos n'ihi esoghị ụkpụrụ ihe otu o si dịrị gọọmenti kwesịrị ibili ọtọ dissolve board of the whole discos and were the tender dachi azụ to BPE Bureau for Public Enterprises gọọmenti will take over the whole thing were hazie aka otu esi enye ọkụ ịhapụ ya n'aka ndị a ọkwa ihe na-ebe ụtụtụ na ehihie na abalị wụ ihe a ga na-ebe mgbe gọọmenti mebichara ivin ụgbọelu nke na-agba n'ụzọ ya ọkwa ha gaziri ugbu a iwepụta ịzụ ụja ha gara ama n'eti ihe ọ wụ ihe gọọmenti kwesịrị ime n'oge awa dị ugbu a na-eleghị onye ọbụla anya n'ihu ma ọ bụrụ na achọ ka anyị na-enwe gịnị ka anyị na-enwe ọkụ ọ dị mma ndewo ee dịka anyị na-achọ imechi ka anyị makwaa ọkwa na oge na-agaghị adị anya na anyị ga-apụtụ na ikuku n'ihi ka ihe si wee dị ka anyị wee nwee ike hazi ụfọdụ ihe ma jere gị ozi otu kachasị mma ya nọrọkwa ebe ị nọ na anyị ka ga-alọghachi ma ọ bụrụ na oge ahụ eruo ọ dị mma eh, maazị ike obi igwe anyị na-ekele gị n'ihi na ntụnye gị na isiokwu a ime ka ọha na eze wee mara na ọ dị mkpa na ihe niile ga-aga otu o kwesịrị ka ọkụ wee dị mana tupu anyị akpọ ya ụbọchị gịnị bụ oke ọghọm nke a na-enweta na penyo penyo a na anyị nwere n'obodo anyị eh, na ihe banyere ọkụ gịnị bụ ọghọm na ụsụ ya bụ ụsụ nke ọ- ọ- anyị anyị na-enweta site na- ụsụ na ọghọm a na-enweta na ya bụ i lee anya ivin la Aba nke i bi ọtụtụ kọmpani na-akwachi ngwa ọrụ ha ọtụtụ ndị e were la ọrụ na-eluzu ọrụ ha mgbe kọmpani ahụ kwachiri n'ihi ihe penyo penyo a na otu esi eweta biil a la ọ wụghị ụzọ ziri ezi ndị kọmpani ndị a agaghị akwụnwu ya i lee anya ọtụtụ họteelụ kwa na-emechi emechi otu ahụ ka ndị mmadụ na-eluzu ọrụ ha nọ na họteelụ ahụ o nwekwa ihe a ga na-eme ihe ndị a wụ ihe ndị gọọmenti kwesịrị ilebacha anya were weghara ọkụ a nyewe ya na onwe ha n'ihi gọọmenti nwere ego ime ya ka nkọwa nke bifọ pụọ ọ bụ na ile anya ebe 3 months ago gọọmenti na onwe ha wepụtahụkwara 3.5 billion nye ndị a na-enye ọkụ ma were tinye aka zụọ prepaid mita nye ndị mmadụ inyekwa ha otu ahụ o were ya tinye n'akpa o nwere prepaid mita ị hụrụ a zụ na-enye ndị mmadụ o nweghị so ọ bụrụ na gọọmenti na-eji ego ha na-asupport ihe ndị a n'azụ ma ọ bụ inyere ha aka gịnị mere gọọmenti agaghị eweghara ihe ndị a were aka ha nyewe ọkụ a ọ ga-akara anyị mma otu ahụ ọ dị mma igbo ndị ọma ndị anyị ji eme ọnụ otu a ka ọ ha anyị n'ụbọchị taa ma tupu anyị akpọọ ya ụbọchị ka anyị maakwa ọkwa ọzọ na anyị ga-apụtụ n'ikuku na nwa mgbe nta dịka eh, otu m- eh, eh, ọkwa nke sitere na isi ụlọ ọrụ a si wee dị a ga-apụtụ n'ikuku na nwa mgbe nta ka anyị wee nwee ike mezie ụfọdụ ihe anyị ga-alọghachitakwa n'oge na-agaghị adị anya ọ ga-abụ ọ na-ewute anyị na ọnọdụ eh, nke a ga-ebute n'ebe gị nwere ma mana nọrọ ebe ị nọ eh, anyị ga-alọghachita na egbughị oke oge Eh, n'aha ndị niile ndị mere hụrụ na ememme a gara nke ọma anyị na-ekele eh, onye ọbịa anyị maazị ikeobi ibere ndewo ọ ga-adịrị anyị dum na mma ndewo Eh, anyị nakwa ekele gị onwe gị onye nọ ebe ahụ wee na-ele anyị anyị na-asị na ọ ga-adịrị anyị niile na mma naijiria ga-agaru ebe ebe eh, e dowere ya na ọ ga-agaru ma ọ bụrụ na anyị ekwe n'ihi na ọ bụkwa anyị bụ ya bụ ala adịghị mma Eh, na aha ndị isi anyị na ndị pịrị aka n'igwe ịhụ na emume a gara nke ọma a ka bụ m enyi ọma gị n'igwe onyonyo ụdụ agwụ a ka sịrị m onye a hụrụ taa ka a hụkwa ya echi ndewonụ